An la an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen n'i y'a ye an bɛ yan an bɛ yan nɔ jɛkulu dɔ de tɔgɔ la n'o ye collectif pour 5 ans ou plus ani GRP Génération et Refondation et Panafricanisme ne tɔgɔ ye Seku Keyita n tɔɲɔgɔnkɛ ale bɛ ale tɔgɔ Abdoulaye Ɲangadu an ye denmisɛnnin jɛkulu ye an y'a mɛn k'a fɔ an ka finitigilakaw n'o ye polisilakaw ye k'u ye kɔlɔlɔ dɔw sɔrɔ kucala sira in kan ma kasa y'an sɔrɔ a ye mali bɛɛ sɔrɔ an y'a mɛn k'a fɔ maa kelen b'u la ni ala y'a kɛ ale ye sɛbila ye k'ale muso kun lajɔlen a dugusɛjɛ ko muso kun a misimisi y'an sɔrɔ a makari y'an sɔrɔ an bɔra fɔ bamakɔ ka na se yan kucala a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye nin media minnu filɛ nin ye aw ɲɛ ma de u bɛ ka a yɛrɛ yira ko tɛ foyi tɛ nka a kun ye pour que k'a yira anw ye denmisɛnninw ye se ɲɛnama t'an ye mais min se b'an ye n'an y'o yira setigibaw bɛ yen minnu bɛ se ka ko kɛ ka tɛmɛ anw kan an nakun ye foli de ye ka se ka an den ka se ka jamana jɔnjɔn di a ba ma ani dutigi ma a bila den yɛrɛ ye n'a kɔrɔbayara a k'a dɔn k'a fɔ a fa tora sira min kan sira de don a fa tora sira min kan jamana jɔ sira de don an bɛ an ka polisiw bɛɛ lajɛlen fo yan an bɛ komisɛri fo n'o ye kucala komisɛri ye an bɛ foliba lase major ma kante ani dutigi yɛrɛ an ka foliba bɛ bɛɛ lajɛlen na ani denba an nakun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye yan ka bɔ fɔ bamakɔ a kun ka d'an ye ka na denwuli kunbɛn yan sɔgɔmada na nka ala y'a kɛ sira gɛlɛyaw fɛ an ma se ka yan sɔrɔ ka bɛn an kɔni nana an bolo kunna safunɛ damadɔ ani kusi damadɔ ani enveloppe se ka di o y'an seko ye mais ka weleweleda bila a yira k'a fɔ mali ɲɛmɔgɔw bɛ cɛsiriba la ka d'a kan an ye kunnafoni camanw sɔrɔ an ka polisiw filɛ ka baara min kɛ nin u bɛ baara min na surtout kucala yan n'i y'a lajɛ min sigilen don terroriste kɛlɛ kan n'i y'a lajɛ kante kucala yan kucala dun kɛra région ye bon n'i ye région kunturu ta k'a lajɛ ka fɔ ko ni kɔlɔlɔ ye polisiw sɔrɔ frontière ni kucala dugu kɔnɔna cɛ kilomɛtiri kɛmɛ ani kɔ walasa intervention ka se ka k'a la ka gɛlɛn kosɛbɛ o kumana an bɛ weleweleda bila ka se an ka jamana faamaw ma u k'a lajɛ kucala polisilakaw tun ye jateminɛli dɔ kɛ n'o ye komisɛriw ye u ye baara dɔw sigi sen kan o ye jumɛn ye u ka patrouille kɛ mobili minnu tun bɛ yan u ye o de modifiye ka se k'a kɛ eh, i n'a fɔ blende de mɛ ala y'a kɛ o mobili in de tiɲɛnen filɛ nin sen a dun kun ye ka se k'u yɛrɛ de lakana u bɛ taali min kɛ taraje la ka se ka taa pɔsu ninnu na u ka se ka basigi sɔrɔ a kɔnɔ hali ni ko y'u sɔrɔ marifa min bɛ ci u la a ka se k'u bali u ka se ka riposte joona an bɛ weleweleda kan bila ka se jamana ɲɛmaaw ma k'u kɔfilɛ kucala la u k'u kɔfilɛ kucala dugu la ni blende de bɛ di polisiw ma yan ni brigade spéciale min bɛ créer yan yɔrɔ la walima ni kan mun kan ka na yan nɔ walasa ka se k'u bolomadɛmɛ au cas ni nin ɲɔgɔnnaw dɔw nana u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka ɲɛsin a ma donc an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye yan nin de don donc ne kun ye denmisɛn ye n bɛ fili ka bɔ kuma la ne donna maa min gasi la a bɛ hakɛ to n ye salamu aleykum an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'an yɛrɛ yala ta don a taara ka den to ala ka si ni kɛnɛya d'a ma garisɛgɛ ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen labanko ɲuman ala k'a d'an ma n balimakɛ ye kuma fɔ ne bɛ fitini de fara mɔgɔw k'a dɔn ko k'a faamu ko media in dabɔkun de ye ko yɛrɛ yira don an bɛ yɔrɔ min na an b'a dɔn mun bɛ du kɔnɔna kan mun b'an yɛrɛ kan sabula an bɔra bamakɔ cogo min na ka na an b'a dɔn ni mɔgɔw k'a faamu walahi an t'a dɔn an t'a dɔn an t'a tɔgɔ dɔn an t'a yelen dɔn halisa an t'a dɔn foto la mɔgɔ kelen mun don an t'a dɔn mɛ an bɛɛ ye maliyɛn de ye an bɛɛ ye silamɛ ye surtout u bɛ baara mun na jamana ko don anw minnu bɛ yɛrɛ bɛ filɛ mikoro la an ye sigi o bɛ k'a kɛ anw de ye ni nin kan nana ni anw fana sigira ko fo jamana ka bɛɛ kɛ walahi an ye nkalon tigɛ a b'a fɔ population ye an k'a dɔn ko in bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ anw de kama o de kosɔn an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ si t'i sigi tugun k'a fɔ ko jamana ko ko dɔ kɛra ko jamana de ka bila ɲɛfɛ anw yɛrɛ population yɛrɛ kan ka ko dɔ de kɛ k'a dɔn k'anw de fa kelen ba kelen ani polisiw ani sɔrɔsiw ani gendarmew mali kɔɔri bɛɛ ye kelen o de kosɔn ne porofite ka weleweleda kɛ bɛɛ lajɛlen maliyɛw k'a faamu ko polisiw anw dɔ don sɔrɔsiw anw dɔ don gendarmew anw dɔ don ninnu bɛɛ n'anw bɛ sigi du kelen nin kɔnɔ anw de bɛ fa la anw de bɛ ba la o de kosɔn an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw k'a dɔn ko nin ko in an bɛɛ de ka ko don an bɛɛ de ka ko don n'i ye mun kɛ i y'a k'i yɛrɛ o de kosɔn a ye mun kɛ jamana ye n'an sigira fana k'a lajɛ a taara dɔ de nin lakanali kama ni ale yɛrɛ nin bɔnɔna a la an bɛ dugawu kɛ an n'a ye hali bi ala ka hinɛ a la den ala ka si ni kɛnɛya d'a ma o de kosɔn n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ hali bi n b'o fɔ n ko kuma dɔ bɛ yen mɔgɔw k'a faamu parce que nugunugukan kun bonyana anw yɛrɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que anw yɛrɛ bɛɛ an bɛ se k'a fɔ an bɛɛ polisi an bɛɛ sɔrɔsi an bɛɛ zandarmu ye mali kɔɔri bɛɛ sapɛrɛ an bɛɛ y'a dɔ ye parce que munna an balimaw b'a la a goyara cogo di hali laban na kumaw fɔra k'a fɔ ko sɔrɔsiw mago tɛ polisiw la transition na u mago t'u la o ye hadamaden f'a k'a dɔn walahi mɔgɔ minnu b'a fɔ u bɛ fɛ ka anw yɛrɛ dama de bila ɲɔgɔn na anw minnu ye siviliw ye anw b'a yira polisiw sɔrɔsiw anw de n'u bɛ fa kelen ba kelen na mɔgɔ tɛ se ka n'an fara jamana in bɛ yɔrɔ min na jamana in bɛ basigi de nɔfɛ n'a basigila an filɛ mun kɔnɔ an b'a fɔ basigibaliya de y'an se nin kɔnɔ bi karisa bɔra a taara baara la a seginna lahala i ka tila ka lahala min i den na an yɛrɛ b'a dɔn anw bɛ tagama na cogo min na ala minnu bɛ bɔ bamakɔ ka na kucala an bɛ na cogo min na ala b'a dɔn an bɛ segin cogo min na ala b'a dɔn nka an kalifalen don ala la n'ala ye mun latigɛ fana a bɛ kɛ an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw k'a dɔn ko mali polisiw mali sɔrɔsiw mali kɔɔri bɛɛ anw de ye fa kelen ba kelen ye mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn miiri ninnu dusukun na k'a fɔ k'u b'an bila ɲɔgɔn na ka hakilina jugu don anw na walahi u k'a dɔn anw de ye kelen ye o de kosɔn an nana an ma na minisiri tɔgɔ la an ma na peresidan tɔgɔ la an ma na mɔgɔ tɔgɔ la walahi an ye hakilina in ta an yɛrɛ de ye k'a fɔ an ka wuli nin an balima dɔ de ye dɔw fana bɛ se k'a fɔ ko a somɔgɔ caman sara sɔrɔsi caman sara an ma nin ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔw k'a faamu diɲɛ fɛn foyi tɛ n'a tɛ daminɛ dɔ de la ni ala y'a latigɛ de an ka na nin na don dɔ la a bɛ se an ka laɲini to yen an t'a ladili o la ni ala ye mun latigɛ don min na o bɛ kɛ ni ala ye mun kɛ mun garisɛgɛ o bɛ kɛ basi wɛrɛ t'an bolo an y'o fɔ n balimakɛ y'a fɔ fitinin min b'an bolo o ye nin ye an bɛ weleweleda kɛ maliden bɛɛ ye u k'a dɔn ko yɔrɔ bɛ kucala de fami bɛ kucala u k'a dɔn anw tɛ u kana an ɲini k'an ye yɛrɛ u ka du ɲini k'a ye balimakɛ ani cɛkɔrɔba ni mun ka numero bɛ di an b'a di ni minnu bɛ se ka na dɛmɛ kɛ den ye i t'a k'i yɛrɛ i b'a kɛ ala de kama an bɛ a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw kan'u sigi ko jamana de ka n'a kɛ o de kosɔn fitinin b'an bolo an nana min ye n'o ye collectif cinq ans ou plus ni o farala ɲɔgɔn kan an fara ɲɔgɔn kan fitini fitini min fara ɲɔgɔn kan malgré an tɛ baara jɔlen ni fɛnw na an ko an ka fitini fara ɲɔgɔn kan ka bɔ yen fɛ ka na k'a yira o ye wasa kɛ o de kosɔn an bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na an bɛ profite k'an ka polisi dama kɔrɔba caman fo sabula ko in na u ma sigi an y'a f'u ye hakilina ye n ko aw dusu kasi an yɛrɛ dusu kasilen don o ye an balimakɛ koniba jara ka bɔ fo diboli ale bɛ diboli de o frontière la walahi cɛ a cɛsirilen don jamana in a cɛsirilen don jamana in parce que an bɛ keleya de nɔfɛ an ko jamana keleya sabula o sababu sɔrɔ hali dakar marche fɛ a y'an dɛmɛ kosɛbɛ dɔw tagamana ko konakiri dakar ka na mali kɔnɔ k'u bɛna mali ka keleya ɲini dɔw bɔra konakiri ka na an bɛ profite ka major fo an bɛ profite n'an y'olu bɛɛ fo an bɛ profite k'an ka jamana kuntigi yɛrɛ fo ni asimi goyita ye an b'a fo a n'a ka cɛsiri an b'a ka premier ministre fo an b'u fo jamana ye u ka jamana in lajɛ kucala an balimakɛ ye mun fɔ u k'u hakili to kucala la an bɛ yɔrɔ min na u ka base ɲɛnamaw sigi yɔrɔw la mun bɛ jamana ye k'an dɛmɛ o de kosɔn an bɛ laɲini kɛ bɛɛ fɛ ni fili sɔrɔla kuma na denmisɛnninw ka fili don et puis filanan fana ye mun ye anw nana ni mali drapo ye an b'a dɔn o ka girin ni anw bɛɛ ye o ka girin ni anw bɛɛ ye o drapo polisi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ anw cɛla yan minnu kɔrɔbalen min b'an cɛla yan an b'a bonya d'a ma a k'a di cɛkɔrɔba ma cɛkɔrɔba k'a di den ba ma den ba k'a bila den ɲɛ k'a fɔ don dɔ la maliyɛn dɔw de wulila ka na drapo in bila di n'a bɔra ko kalama don min na maliyɛn dɔw de wulila ka na drapo in di a fa ye mun kɛ jamana in ye ka na di a tɔgɔ la a ka drapo in don dɔ la n'a y'a ye a k'a dɔn ko maliyɛnw de nana ka tagama maliden bɛɛ tɔgɔ la dɛ anw yɛrɛ tɛ dɛ maliden bɛɛ tɔgɔ la an nana drapo in di maliden bɛɛ de tɔgɔ la ni fili yera kuma na ne ka fili don an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka yafa ma bonya la an taara fɔ territoire kan Sénégal an taara fɔ Conakry fɛnɛ donc dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa jamana ko la min se ye min ye n'o y'o kɛ a ka ca ala fɛ a bɛ ɲa donc an bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo ka d'a kan marche dakar bamako a kun kɛra mun kama depuis embargo kɛra mali kan CEDEAO fɛ Sénégalais ko ko u ka jamana ɲɛmɔgɔ de y'a kɛ mais olu jamanadenw sen tɛ a o de kosɔn ka tagama koba de don kilomɛtiri ba kelen ni kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ ani fila tagama u senna tile bi saba ani kɔnɔntɔn kɔnɔ ka se ka na mali la k'a yira k'a fɔ ko embargo min kɛra mali kan ko o ma bɛn olu ma o kɔfɛ konakirikaw fana ko ko dakarikaw ye min kɛ nin k'u y'u ka kɛta kɛ ko nka k'olu ni nin kɛli ka kan ka tɛmɛ dakarikaw kan ka d'a kan k'olu fɛ mali ani gine k'an bɛɛ ye jamana kelen ko min kɛra mali la a ma bɛn olu ma o kelen ko wa ko an fa modibo keyita ani an fa seku ture don tɛmɛnenw na olu tun y'a laɲini k'a fɔ ko mali ni gine ka kɛ jamana kelen ye ko nka ala y'a kɛ a kow ma ɲɛ sɔrɔ ani kwame kuruma union gana gine mali ko nka olu b'a laɲini bi ko mali jamana ani gine jamana ko tɛkisi dɔ bɛ dɔ depuis 1964 a kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ kuntigi fɔlɔw fɛ ko ka a appliquer mali ni guinée k'an ka kɛ jamana kelen n'o ye la fédération guinée mali donc an b'a laɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u teliya baara in fɛ ka d'a kan ni guinée ni mali kɛra jamana kelen ye farafinna ka kelenya a bɛ taa ɲɛ n'a daminɛna olu la farafinna tɔw bɛ se ka fara a kan wa a bɛ na ni basi ye farafinna bɛɛ kɔnɔ n'i ye etats unis lajɛ bi etats unis jamana caman de faralen don ɲɔgɔn kan n'i ye union européenne lajɛ u farala ɲɔgɔn kan hali a ma mɛn fanga dun b'olu jamana kelen kelennaw la n'an bɛɛ ye mais u b'a fɛ ka an farafin jamanaw fara fara walasa olu ka se ka fanga sɔrɔ ni tubabuw b'a fɔ diviser pour mieux régner donc bi bi in na a ka kan bi génération consciente mɔgɔ minnu ye hakilila sɔrɔ bi denmisɛnnin sikulu ni mali population yɛrɛ jɔlen don an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔkɔrɔ bi k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ mali la faransi fɛ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ mali la cedeao fɛ ko an bɛ sɔn k'an jɔ an ka jamana ye hali n'an bɛɛ bɛ faga ka ban donc an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ nin yɔrɔ in na an bɛ foli kɛ an ka jamana maaba dɔw bɛ yen ɲɛmaa dɔw bɛ yen ani gine yan fan fɛ u sɔnna k'u bolo di ɲɔgɔn ma a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ u prononcera kan déjà k'a fɔ bi bi in na ko gine mali ka ka kɛ jamana kelen ka nin kɛli de ka kan an b'u fo nin yɔrɔ in na n'o ye an fa salifu keyita ye a y'a hakilina ta gine ni mali ka ka kɛ jamana kelen bi vraiment k'an b'a fo nin yɔrɔ in na a denw ye sira in ta ka baara daminɛ ale y'a ye k'a fɔ ko baara ɲuman don a ko a b'u dɛmɛ a ko la k'a bɛ tugu a sira kɔ vraiment an b'a fo k'a barika da nin yɔrɔ la donc n bɛ bɔ kuma la nin yɔrɔ la cɛkɔrɔba bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ ne ye mamadu kɔnɛ

i bɛ mun de fɛɛrɛ ka lase maliyɛnw ma a kɔni tora maliyɛnw kunko de la i bɛ mun de foli kan lase maliyɛnw ma Mm-hmm. n b'a fɛ k'a dɔn sumayila ale kelen de denkɛ i bolo wa den wɛrɛ b'i bolo hmm? ale kelen de den cɛman y'i bolo balimamuso de ye eh, nin y'a den fɔlɔ de ye wa ubiyɛn a den wɛrɛ b'a bolo nin y'a den fɔlɔ de ye kadi in y'a den fɔlɔ ye eh, bi bi na i bɛ se ka mun de wele kan lase mali faamaw ma an b'i fo wala nin kun ye sumayila ka musokɔrɔba ye n b'a ɲini mali faamaw fɛ nin den u ka kalan ka kalanko ɲɛnabɔ deja den in kelen de bɛ sumayila yɛrɛ bolo a taara k'a to yen den sɔrɔla a kɔfɛ nin kun ye an ka wulikajɔ ye sikaso kɔnɔna na kucala pilito kucala kɔnɔna na an ka foli b'aw watina u bɛna darapo di musokɔrɔba ma darapo nana di ko k'a di den ma n'o ye kadi ye